Dia dhaoibh arís! Donncha ar ais anseo agus mar is eol libh tá muid, gach éinne, ar fud fad na cruinne sáinnithe inár mbailte de bharr na frídíní, an víreas corónach. So bhfuil 's a'd cad tá muid chun a dhéanamh inniu? Tá muid chun léamh fúthu! So seo leabhar, Cogadh na bhFrídíní. agus taispeánann sé dúinn cad tá ag tarlúint inár gcorp nuair a théann frídín, ar nós víreas, isteach ionainn. Tar isteach agus feicfimid cad a tharlóidh. Eoin Eolaí, Cogadh na bhFrídíní. Féach ar Eoin ansin agus é ag troid i gcoinne na frídíní lena chlaíomh mór. Feicfimid conas mar a éireoidh leis, é? Come on, tar liom! dtús báire, ba iad na dochtúirí Rupert Negus agus Helena Scott a thug comhairle, buíochas do Viv French. D'fhoilsigh Walker Books an leabhar faoin dteideal I Know How We Fight Germs. Kate Rowan a scríobh. Katharine McEwen a mhaisigh agus ba í Máire Uí Mhaicín a rinne an leagan Gaeilge ar son An Gúm a d'fhoilsigh as Gaeilge. Ha! Siú! Lig Eoin sraoth ollmhór. Dia linn, a Eoin, arsa Mam, nach bhfuil ciarsúr agat? Leis sin tharraing sí ciarsúr as a póca féin agus ghlan sé a shrón. Go raibh maith agat, arsa Eoin agus lig sé sraoth eile. Ha! Siú! Tá slaghdán ort, arsa Mam agus féach ar Mhamaí agus í ag glanadh srón Eoin. Féach ar an sraoth. Ha! Siú! Agus an ciarsúr salach anois, yeah? Tá, arsa Eoin, agus tuigim cén fáth a mbím ag sraothartach nuair a bhíonn slaghdán orm. Nuair a ligim sraoth séidim frídíní an tslaghdáin as mo cholainn. 'Séideann tú, cinnte, arsa Mam, 'ach is mar sin a théann na frídíní ó dhuine go duine. Sin é an fáth ar cheart duit breith ar an tsraoth i gciarsúr. Má théann na frídíní sin fad le duine eile, seans go dtiocfaidh slaghdán air siúd freisin. Bhuel, tá sé sin á fhoghlaim againn anois, nach bhfuil? 'Ó! arsa Eoin, An mar sin a tháinig an slaghdán orm féin? Is dócha é, arsa Mam. Is dócha gur ó dhuine éigin ar scoil a fuair tú é. Ó, féach an cailín sin ag ligint sraotha. Á, shoo! B'fhéidir gurb ansin a fuair sé a shlaghdán. Féach ar Mamaí ag tochailt sa ghairdín. Agus an cat, oh yeah, saol bog ag an gcat sin, nach bhfuil? D'fhoghlaim mé faoi na frídíní ar scoil, arsa Eoin. Deir mo mhúinteoir gur féidir le duine frídíní a shéideadh achar fada uaidh, suas le deich méadar! 'Achar fada é deich méadar, gan amhras, arsa Mam. 'Sin fad trí eilifint ina seasamh as a chéile ina líne. Féach. A haon, a dó, a trí. So, má scaoileann tú sraoth mór d'fhéadfadh na frídíní eitilt tríd an aer chomh fada leis sin! 'Wow! Rinne Eoin gáire. 'Níor mhaith liom a bheith in aice le eilifint nuair a ligfidh sé sraoth. Pfff. N'fheadar an rachadh siad sin níos faide ná 10 méadar. Hmm. Ah, shoo! D'fhéach Eoin ar a chiarsúr agus ar seisean, An féidir na frídíní a fheiceáil? Ní féidir, arsa Mam. Tá siad ró-bhídeach. Fiú na frídíní is mó, tá siad chomh beag sin go rachadh na céadta míle díobh ar bharr d'ordóige. Ní féidir iad a fheiceáil ach faoin micreascóp. Féach ar an dochtúir ansin agus é ag breathnú ar frídíní tríd an micreascóp. Cuirfidh mé geall go bhfuil na milliún frídíní ionamsa, arsa Eoin. Na billiún! arsa Mam. Ach ní fhaighimid tinneas ó na frídíní go léir. Nuair a éirímid tinn, cuireann ár gcolainn cath ar na frídíní dána. Tá fhios agam é sin, arsa Eoin. Tá rud éigin i mo chuid fola a chuireann cath ar na frídíní. Féach, agus é ceapann sé b'fhéidir gur le claíomh a chuireann siad troid ar na frídíní. Tá an ceart agat, arsa Mam. Uisce atá i leath de do chuid fola, ach tá rudaí eile san fhuil freisin. Tá cealla inti. fuilchealla dearga agus fuilchealla bána, agus giotaí de chealla a thugtar pláitíní orthu. So, féach, uisce plus fuilchealla dearga plus fuilchealla bána plus pláitíní, sin fuil atá id chorp. Ah, sin suimiúil, nach bhfuil? Cé hiad seo anois? Agus an mar gheall ar na fuilchealla dearga atá dath dearg ar mo chuid fola? arsa Eoin. Sea, arsa Mamaí. Ach is iad na fuilchealla bána a scriosann na frídíní. Déanann siad ceimiceán speisialta a scriosann na frídíní. Féach ar an gceimiceán agus é ag scrios na drochfhrídíní seo atá i do chorp ionas go dtiocfaidh biseach ort arís. Maith iad! arsa Eoin, mo ghraidhin na fuilchealla! agus lig sé sraoth eile. Tá sé fós tinn, nach bhfuil? B'fhearr duit do chóta a chur ort, arsa Mam, cabhraíonn an teas leat troid in éadan slaghdáin. Tá go maith, arsa Eoin, ach tá drochfhrídíní eile ann freisin, nach bhfuil? mar nuair a bhí an deilgneach orm dúirt an dochtúir go raibh frídíní na ndeilgní ionam. Sea, frídíní deilgní, féach na spotaí dearga ar fud a choirp. Sea, na víris agus frídíní eile. Dúirt go deimhin, arsa Mam, tá a lán cineálacha frídíní ann agus oibríonn siad ar bhealaí éagsúla. Deir na heolaithe go bhfuil dhá ghrúpa díobh ann, víreas, a thugtar ar ghrúpa amháin acu. Is víreas iad frídíní an tslaghdáin agus frídíní na ndeilgní. An víreas ansin, agus na cinn eile, Sea, arsa Eoin, ach nach bhfuil frídíní ann freisin a dtugtar bac, nó focal éigin mar sin, orthu? Baictéir, arsa Mam. 'Grúpa eile frídíní iad sin. Is aoibhinn le baictéir salachar. Má itheann tú bia salach nó mura níonn tú do lámha roimh bhéilí, tugann sin seans do na drochbhaictéir dul isteach i do cholainn. Ghlan Eoin a shrón. 'An scriosann na fuilchealla bána na baictéir freisin? a d'fhiafraigh sé. 'Scriosann siad iad, ach ar bhealach eile, arsa Mam. Nuair a éiríonn le drochbhaictéir fáil isteach i do chuid fola, tagann na cealla bána agus alpann siad iad. Maith iad! arsa Eoin. Mo ghraidhin, na fuilchealla. Féach. Aha, agus, féach. Gabhlóg agus scian, táthar chun iad a ithe anois. Yum, yum! Cén áit ar fhoghlaim tú faoi na baictéir? arsa Mam. Thaispeáin Eoin a uillinn di. Lá dár thit mé ar scoil, ghlan an múinteoir an salachar as an gcneá agus chuir sí ungadh uirthi chun na bac-rudaí a mharú. Na baictéir! arsa Mam. Sea, arsa Eoin. Dúirt an múinteoir go gcabhródh an t-ungadh chun na baictéir a mharú agus ansin go bhfásfadh gearb chun iad a choinneáil amach. Níl sa ghearb, a dúirt sí, ach fuil atá éirithe cruaithe. Sin é an áit a dtagann na pláitíní isteach sa scéal, a mhínigh Mam. Tagann na billiúin pláitíní agus fuilchealla dearga le chéile in aon charn amháin agus déanann siad gearb. Féach so, tá do chraiceann ansin. Agus an fuileadán díreach taobh thiar, sin an dromchla, agus féach, tá tú tar éis gearradh isteach tríd an chraiceann agus anois tagann an fuil amach sa pholl agus líonann na pláitíní, sin iad na rudaí beaga buí sin, agus na fuilchealla dearga agus téann siad le chéile agus, ionas nach féidir le níos mó fuil dul amach an poll, agus ansin fásann an gearb, triomaíonn siad ansin agus sin an gearb. Agus sin iad na fuilchealla bána ansin, ar eagla na heagla go n-éiríonn le haon baictéar teacht isteach ionas gur féidir leo iad a alpadh isteach. Tuigim, arsa Eoin, agus nuair a chneasaíonn an craiceann titeann an ghearb. Sin an fáth gur gá cneácha a choinneáil glan agus gan piocadh ar ghearba sula mbíonn siad réidh le titim. arsa Mam, chun nach mbeidh bealach isteach ag na drochbhaictéir. Tá a fhios sin agam, arsa Eoin, ach is maith liom a bheith ag piocadh ar ghearba. Ó, féach na baictéir, na drochbhaictéirí ansin agus iad ag iarraidh briseadh isteach sa ghearb. Féach caisleán na huillinne agus féach an gearb ansin agus iad ag cur srian ar na baictéir teacht isteach sa chorp. Ní drochbhaictéir gach baictéar, arsa Mam. Bíonn dea-bhaictéir istigh ionat i gcónaí. Cabhraíonn siad chun tú a choinneáil folláin. Agus bíonn dea-bhaictéir i mbia áirithe, cáis agus iógart, mar shampla. Cabhraíonn dea-bhaictéir freisin le hithir an ghairdín a choinneáil maith. Seo, féach, bíonn dea-bhaictéir sa cháis. arán, glasraí, iógart, mm, an bhfuil ithir mhaith againne? arsa Eoghan. Tá, arsa Mam, sin é an fáth a mbíonn glasraí breátha againn. Lig Eoghan osna. Spionáiste, mar shampla, is dócha. Ó, ní dóigh liom go dtaitníonn an spionáiste leis. Cad a cheapann sibhse? Féach an cat ag imirt le seilmide. Tá an ceart agat, arsa Mam. Siú! Lig Mam sraoth ollmhór. Ó, Dia linn, a Mham, arsa Eoghan. Cuimhnigh ar na frídíní! Nach bhfuil ciarsúr agat? Ó, agus féach ar Eoghan, tá sé ag iarraidh ciarsúr a thabhairt di! N'fheadar bhfuair Mam an slaghdán ó Eoghan níos luaithe sa scéal? Bhuel, so féach, d'fhoghlaim muid beagáinín faoi Chogadh na bhFrídíní, baictéir, víreas agus is rudaí difriúil iad, agus na fuilchealla bána agus iad i, an chaoi ina chuireann siad scrios orthu ionas go bhfanann muidne ceart go leor. Tá súil agam gur thaitin an scéal sin libh. Agus d'fhanfadh anseo agus táim ag tnúth scéal eile a léamh díbh go luath. Slán!